пщӏэ зыхуэтщӏ щӏэныгъэлӏ, егъэджакӏуэ, филологие щӏэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысей Федерацием щӏэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт еджапӏэхэм пщӏэ зыхуащӏ и лэжьакӏуэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм щӏыхь зиӏэ и щӏэныгъэлӏ, Дунейпсо Адыгэ щӏэныгъэ академием и академик Бакӏуу Хъанджэрий Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Хьэбэз щӏыналъэм хыхьэ Жьакуэ къуажэм минрэ щибгъурэ плӏыщӏ гъэм фокӏадэм и пщыкӏублым къыщалъхуащ. Зи сабиигъуэр зауэ зэманым хиубыдахэм ящыщщ ар. Гъэщӏэгъуэнщ, зауэм и гуащӏэр жьы дыдэу къэзыщӏахэм цӏыху щэджащэ, щӏэныгъэр, егъэджэныгъэр, Литературэр, спортыр езыгъэфӏэкӏуа, нэхъапэкӏэ зыгъэкӏуэта куэд къахэкӏащ. Шэч хэмылъу ахэм ящыщ зыщ литературэ щӏэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщӏа Бакӏуу Хъанджэрий. Къуажэм сщеджащ, итӏанэ интернат, мыдей интернат щыӏащ, итӏанэ Черкесский интернат бэлыхь дэта, мис абы сщеджа илъэсиплӏкӏэ. Ебланэ классым щӏэдзауэ къэзухыху, дахуапэу, дагъашхэу зауэм хэкӏуэдам я бынхэр, Ари къуажэ школхэр къакӏухьурэ абы тху защӏэкӏэ еджэр къыхахыурэ дэ псори хэкӏуэдар куэдти псори зы школым ягъэфынутэкъыми ди насып къихьри абы дыщеджауэ щыта. Абы щеджа армей Бэчыжь Лейла щеджащ. Темыр Умар обком и етӏуанэ секретарь илъэс бжыгъэ. Ауэдэу куэд щеджащ. Абы щӏэныгъэфӏ къыдата, итӏанэ къуажэм дэс щӏалэ цӏыкӏухэр сыт ар пщӏэу гугъу ӏей ехьхэт. Хэт гъэсынти, хэт сыти, модей дагъашхэт, дахуапэт. Шыджагъуэу еджапӏэм дыщрагъаджэт, шыджагъуэ нэужьым ди псэупӏэм де ищхьэ щӏэныгъэ яӏэу воспитателу езы дызэджэ мы сытхэми, программэми хащӏыкӏыу, ар къыддэӏэпыкъуу унэ лэжьыгъэр тщӏыуэ сыту Дэ дыбэлыхьуратэкъым е нэгъуэщӏ хупцӏынэм дыхащӏыкӏауэратэкъым, ауэ ауэдэу къэралыр къыддэӏэпыкъури, абы къар къэзыухахэм щӏэныгъэшхуэ ита. Журналистым сехъуапсэу сщытащ сызэрыцӏыкӏурэ. Пасэуи газетым зыгуэрхэр стхащ, итӏанэ газетхэм, радиом, сытэм. Нэхъ сыдихьэхыу щытщ ар си лъым хэту къыщӏэкӏын. Итӏанэ адыгэбзэр, адыгэ литературэр сезыгъэджахэр езыхэр тхакӏуэу, усакӏуэу щытар. Аслъэн Михаил жоуэ Жьакуэ илъэсибл фӏэкӏа школыр хъутэкъыми, абдеж сщригъэджащ. Итӏанэ Кхъуэхъу Цуцэ сригъэджащ. Ар интернатым Черкесск дашэгъауэ интернатым зы илъэс сыщеджэжати, абы сригъэджащ, итӏанэ Зэтокъуэ директору щыта. Ахэр псори тхэу щыта. Псом хуэмыдэу Кхъуэхъу Цуцэ езы сфӏощӏэ, абы романхэр итхауэ, мы школ учебникхэм иту щыта. Апхуэдэщ. Ахэми зыгуэмкӏэ сыдрагъэхьэхауэращ литературэм.
Нобэ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ пашэ Бакӏуу Хъанджэрий илъэс щэщӏым щӏигъукӏэ Къэрэшей-Шэрджэсым щыӏэ университетым щылэжьащ. Егъэджэныгъэм и гуащӏэ хилъхьэу, псэемыблэжу зэрыбгъэдэтам шэч къытепхьэнукъым, абы и гъащӏэ гъуэгуанэм уриплъэмэ, къыхуагъэфэща къулыкъухэм щыгъуазэ ухъумэ. Псом хуэмыдэу Хъанджэрий и гуащӏэ хэлъащ. Щылажьэ университетым филологиемкӏэ институт къыщызэгъэпэщыным, диссертационный совет къыщызэӏуахыным. Хъанджэрий дэрэ
университетми дыщызэдеджащ, тӏоми университетыр зы илъэсым къызэдыдухащ, аспирантурэми дызэдэщыӏащ. Мис иджы илъэс зыбжанэ хъуауэ дызэдолажьэ. Цӏыхугъэ хэлъым нэмыщӏу цӏыхугъэми щыщу къыщӏэкӏынущ езым и акъылыр. Дэ дызыхэт лэжьыгъэм теухуауэ щытщ, абыкӏи ди акъыл зэтохуэ. Итӏанэ емызэшу лэжьакӏуэшхуэщ. Университетми щылэжьащ. Ди университетракъым, Карачаевск дэт университетми щылэжьащ. Абы и факультетым декану щытащ, абы хыхьэ институтым и директору щытащ. Псори къигъанэщ аби, жьыми, иджы къысхуэнэжа тӏэкӏум. Щӏэныгъэ ӏуэхукӏэ си мураду сигу илъу, сигу къеуэхэр сгъэзэщӏэнущ, жери мыбы къигъэзэжауэ дызэдолажьэри, уэ аракъэ, илъэситӏ-щы къэсыхункӏэ зы тхылъ етх. Зы тхылъым нэхърэ зыр нэхъыфӏу пӏэрэ жыпӏэу?
Модей модей вымпел фӏэлъыр. Университетым вымпел модей фӏэздзауэ фӏэлъщ. Абы щыщ ди щӏалэгъуэр илъэс куэди щекӏуэкӏар. Ар пединституту щытащ, итӏанэ педуниверситет хъуащ, итӏанэ университет хъуащ. Кафедритӏым я унафэщӏу сыщытар. Ущӏалэмэ, зыгуэру зыпщӏмэ, Дэри лэжьыгъэм дыпэрыхьащ. Итӏанэ абы лэжьэн щыщӏэздзам щыгъуэ лъэпкъ зэщыхъуи щыӏакъым. Псори дызэрыӏыгъыу дызэдэлажьэу щытащ. Итӏанэ мыр тхуегъаджэ, мыр тхуегъаджэ жаӏэурэ предмет предмет куэд дыди сэ езгъэджащ сэ. Урыс ӏуэрыӏуатэри, урыс литературэ епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэр, етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэр, теориер, итӏанэ хамэ къэрал литературэр, адыгэбзэр илъэсибгъукӏэ езгъэджащ. Кафедритӏым я кум сыдэту сэ сщӏэрэ, зыщӏыпӏэ дей егъэджакӏуэ ӏукӏыжамэ, уэ нэхъ зыхузэфӏэкӏын щыӏэкъым, жаӏэу тӏэкӏуи сыкъагъэдэлурэ, куэдрэ езгъэджащ, зэман куэди тезгъэкӏуэдащ. Си щӏэныгъэ лэжьыгъэхэри тӏэкӏу нэхъ мащӏэ ищӏащ абы. Ауэ Етӏуанэу хэщӏыкӏ нэхъыбэ ищӏащ, гугъу сехьами, гугъу уехь литературэм ебгъэджэн щхьэ куэд ӏей текст уеджэн хуейщ. Дэнэ укӏуэми, уеблэмэ зэ сымаджэщым сыщӏэхуати, ари си гуапэ хъуат абы зыри зэран схуэмыхъуу, иностраннэ литературэ журналыр куэду къасщтэри, махуипщӏ сыщӏэлъати, си нэӏуасэт главврачри, инфекционнэм сыщӏагъэгъуалъхьэри, зыри нщӏыхьэ мыхъуу. Абы сыщеджа, еджэн сфӏэфӏ сыт щыгъуи. Итӏанэ я гуэныхь сыхуейкъым, а ректоратри сытри псори дызэдэлажьэу щытащ. Щӏалэу щӏэздзати, гуп гуэрэ къызэта куратор хуэдэу. Гупри институтым нэхъыфӏ щӏри, мыбы экскурсие къэсшащ, ахъшэ къыдатри. Ленинград сшауэ щыта Эрмитажми студент гуп. А гуп езгъэджам Профессор щы къыщӏэкӏащ. Студентхэм сыт щыгъуи сышынэу щыта мыбы сыкъаубыдынщ зыгуэрэ сымыщӏэмэ. Укӏытэнущ. Уэ умыщӏэ студентым ищӏу е пцӏы гуэрэ жепӏауэ ар къыщӏэщыжмэ фэ къуаплъыжынукъым. Абы теухуауэ гугъу дехьа, ауэ егъэджэным ӏейуэ сыпылъа. Абы и иужькӏэ и хъер къызэкӏыжа Урысей звание къызэта итӏанэ. Итӏанэ еуэ си гуапэ хъур, комиссие къыщыкӏуэкӏэ зыкъомым загъэпщкӏут. Сэ ар къызгурыӏуэтэкъыми, сэ си лекцэ щымыӏэнуми, си лекцэ Ирагъэувэти, уеблэмэ обкомым и секретарь гуэрэ, итӏанэ горком, ари накӏуэри щӏэсауэ аращ студентым. Институт къызэдгъэпэщащ апщыгъуэм. Институт филологии мыдей щыӏэт, абы институти сыкъакӏуэри, ректорым сыкъигъакӏуэри сеплъащ. Дэри нэгъуэщӏ зыгуэру тщӏащ. Итӏанэ журналистикэ къызэӏухыным Сыхэлӏыфӏыхьащ сэри. Мыбы Адыгейми яӏэтэкъым, журналистикэр яджтэкъым. Еуэри зыгуэрэ кафедрэм и унафэщӏу нэгъуэщӏ къалэ ректорым сепсалъэри, къатшэри, журналистикэмкӏэ специалисту, кандидату, доценту, Сопкин жаӏэри фӏыуэ хищӏыкӏыу щытт абы. Ар зам декан тщӏащ. Итӏанэ зэрытщӏарэ а программэр. Дэ бзэ куэд абдеж щыдджт. Нэгъуеибзэ. Абазэбзэ, къэрэшейбзэ, адыгэбзэ, урысыбзэ, итӏанэ инджылыбзэ, французыбзэ, нэмыцэбзэ. Бзийкӏэ щрагъаджэт абы, а бзэхэр япэрей специальносту, япэрей ӏэщӏагъэу, етӏуанэр журналистикэр абы гуэпхауэ. Москва сэ журналистикэмкӏэ сыкӏуэри, Засурскэри. Абы зыкъомрэ сепсэлъащ. Ар дэ нэхъыфӏу тщӏауэ къысфӏощӏыр сэ. Итӏанэ проректор Пазов жаӏэу мэлажьэ проректори сэ езгъэджащ. Щӏэныгъэмкӏэ проректор, доктор, профессор. Ар сэ ректорыр зэхуэсри Диссертацэ щыпхагъэкӏ зыри иӏэтэкъым педуниверситет апщыгъуэм. Яӏэтэкъыми, сэри сежьэри къэзугъуеящ. Адыгейм щыщи, мыбы щыщи Толгуроврэ Хьэкӏуащэ Андрейрэ мыбы щыщу, итӏанэ Адыгейм Шазо абы тӏу къитшащ, итӏанэ Ставрополь къитшащ, Тӏанэ дэ диӏэ доктор хэдгъэхьэри, а министерствэм тхыгъэ ттхри, диссертационнэ совет къызэдгъэпэщри, сэ япэ дыдэ страгъэуващ абы и тхьэмадэу. Илъэсибл-ийкӏэ ар лэжьащ, сэ сыкъыдэкӏа нэужь ар зэхуащӏыжащ. Абы и сэбэп къыдэкӏар, абы щыдгъэхьэзыращ кандидат куэд. Иужькӏэ доктори къахэкӏащ иджысту кадркӏэ Тхьэм узэрелъэӏунщ. Мис апхуэдэу а советри дгъэлэжьащ, итӏанэ си бынхэри мыбыкӏэ къэнати, сэри пенсием сыкӏуати, яфӏэгъэщӏэгъуэну сыӏуокӏ жысӏэри, илъэситхукӏэ сыхахыжри, зы илъэс фӏэкӏа сымылажьэу директору сыдащӏэу, итӏанэ сэ дамэтелъу къызатам тӏэкӏу мащӏэт стхар сэ щӏэныгъэм тепхуауэ. Ущысу утхэнымрэ ущыту утхэнымрэ зэхуэдэкъым. Университетым ущыту уотхэ къэбжыхьурэ, студентхэм уапыщӏауэ, мыдей тынш, мыдей нэгъуэщӏ зэран къыпхуэмыхъуу уи закъуэ уотхэри, щӏэныгъэм мыдей нэхъ ущелэжьыфынущ. Ар зы. Итӏанэ институтым щылажьэр нэхъыбэщ. Мыдей Къэрэшей-Шэрджэс институтым Абы и директору зэ сагъэув пэтащ, ауэ иужькӏэ сщӏегъуэжри, ари къэзгъанэри мыбы сыкъэкӏуа икӏи сыхущӏегъуэжкъым. Сыту жыпӏэмэ, иджыпсту литературэм блы щӏэсщ. Иджыпсту Черкесск дей тӏу щӏэсура, зыр бзэм елэжьу, зыр литературэм ещу хъура, ауэдэщ зэрыхъур. Ауэдэкӏэ лэжьыгъэшхуэ пхуэлэжьынукъым, тхыдэри пхузэфӏэгъэувэжынукъым. Адэ псалъалъэ тщӏым хуэди пхуэщӏэнукъым. Щӏэныгъэм зэрыхыхьэрэ Хъанджэрий адыгэ литературэхэм ягъуэта зыужьыныгъэм гулъытэшхуэ хуещӏ. Абы теухуауэ щӏэныгъэ лэжьыгъэ куэд и ӏэдакъэ къыщӏэкӏащ, и кандидат, доктор диссертацэхэр тегъэпсащ. Апхуэдэу, абы минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ плӏы гъэм къыдигъэкӏа монографие Адыгэ усыгъэм, лъэпкъ еплъыкӏэмрэ усакӏуэ щхьэхуэм и творчествэмрэ къызэрыхэщыр зыфӏищам, Къандур и цӏэкӏэ щыӏэ дунейпсо премиер къыхуагъэфэщащ. Аспирантурэм сыщыӏам щыгъуэ, абы иужьыр а доктор диссертацэм щыгъуэ, а проблемэм ӏейуэ сегупсыстикӏэ, цӏыху къэс езым и плъэкӏэ, творческая индивидуальность, итӏанэ езым и лъэпкъыр, лъэпкъым и плъэкӏэ, национальное своеобразие. Абы щӏагъуэ елэжьакъым. А национальное своеобразие жыхуэтӏэр, лъэпкъым езым и еплъыкӏэр. Псалъэм папщӏэ, лъэпкъ къэс езым я плъэкӏэ яӏэж, цӏыху къэс ар тхакӏуэмэ, усакӏуэмэ езыми. Я тӏур зэхуэзгъэхъуну сыхуежьэри, ахуэдэу тхылъ стхар, а доктор диссертацэр къытекӏар. Дэ цӏыху къызэрыгуэкӏхэр ауэ даблокӏ ӏуэху куэдым, гу лъыдмыту. Абы къагъуэт, къагъуэт итӏанэ жыӏэкӏэ къагъуэт. Мес Пушкин цӏыхум характеристикэ иритузэ, цӏыхум и образ. Доволен сам собой, своим обедом и женой. Зэ уи нэгу щӏегъэувэ ар цӏыхур зэрыщытыр, ар зыми зэремыщхьыр. Абы ӏуэху куэди къызэримыгъэкӏуэкӏыр. Итӏанэ ӏутӏыжым зы щӏыпӏэ дей щыжеӏэ. Нтӏэ ятхэ персонажыр, мыр мыхуэдэщ, мыхуэдэщ, мохуэдиз илъэс, мохуэдэ теплъэ, сыт жери. Зыгуэрым и гугъу ещӏ. Къалъхуащ. Псэуащ, лӏэжа. Абы фӏэкӏа итхкъым. Абы къегъэлъагъуэ цӏыхум мы дунейм щӏэщыгъуу зыри зэримыщӏар, къызэрыгуэкӏ дыдэу дунейм зэрытетар. Мис ахуэдэщ тхакӏуэхэр, усакӏуэхэр, псалъэ куэд жамыӏэу гупсысэ куэд. къаӏуатэр. Ахуэдэу лъэпкъым и гупсысэкӏэр фӏыуэ къэзыгъэлъагъуэхэр, иджысту ӏутӏыж Борис ахуэдэт, Щоджэнцӏыкӏу Алий ахуэдэрт, мес Кӏыщокъуэ Алим фӏы дыдэу къигъэлъагъуэрт. Эпитет щӏэщыгъуэ Къэзыгъэлъагъуэхэр. Метафорэр щӏэщыгъуэу къэзыгъэлъагъуэр. Зэгъэпщэныгъэр къэзыгъэлъагъуэхэр щӏэныгъэшхуэ зыгъуэтахэрат, урыс литературэми дуней литературэми хащӏыкӏыу.
Дызэрыщыгъуазэщи, хэхэс литературэр мыдрей хэкурыс литературэм и гъусэу щхьэхуэу джын зэрыхуейм я къэзыгъэлъэгъуахэм уащыщщ. Мис абы утезгъэпсэлъыхьынут. Ар Хьэфӏыцӏэ Мухьэмэд си ныбжьэгъущ сэ куэд щӏауи, Хьэфӏыцӏэ Мухьэмэд куэд къиулъэпхъэщӏыжащ абы. Усакӏуэ сытти, тхакӏуэти, публицисти сытти. Ар къызэхуехьэсурэ, ар журналист бэлыхьщи, къызэхуехьэсу щытти, сегупсысар, мыр, мыр анализ щӏын хуейкъэ, мыр литературэм хэпщэн хуейкъэ, сэри къыщӏэздзащ. Итӏанэ. Абы докторскэр къисщӏыкӏам абы хэтщ. Мыдейри, ахэр мы къэралым щыӏэри, Махачкала докторскэр щыпхызгъэкӏти, упщӏу пщыкӏущ къызатауэ щыта. Сэри тӏэкӏу сыгузэвар, ар ӏейуэ къызоныкъуэкъу сыт жысӏэу. Арщхьэкӏэ сэ си ӏуэхур ягъэлъахъшэнуратэкъым зэрахуэр. Езым яӏэтэкъым, езыми я диаспорэр яӏэт Дагъыстаным икӏауэ, Тыркуми сытми щыпсэухэти, яфӏэгъэщӏэгъуэн хъуауэ. Итӏанэ адрейхэри абы теувар. Мыдежми мес Тӏымыжь Хьэмыщэ куэд дыдэ итхащ. Итӏанэ Бакъ Зери хэтащ, тӏанэ мо Щхьэлахъуэ Абути Адыгейми сытми абы къызэрахьыжынум и ӏуэху зэрахуащ. Щэщӏэ Казбеки Ахърэт нэху Алыхьым кърит, ар литературэдж бэлыхьу щытар. Абы и Кубэ Щэбан и архиври сытри къихьыжар, мыдейри тхылъи къыдигъэкӏыжар. Ди ужьым къиувахэм нэхъыбэ ящӏащ, нэхъыби яхузэфӏэкӏар. Езы ахэри нэхъ къэушар, нэхъ тхэ хъуар. Литературэм и унэтӏыныгъэ псоми зэхуэдэу зиужькъым. Адыгэ литературэм икӏэм нэсу джа мыхъуауэ къалъытэ лъэпкъ драматургиемрэ критикэмрэ. А унэтӏыныгъэ нэхъ гугъхэм гулъытэ хуэзыщӏахэм ящыщщ Бакӏуу Хъанджэрий.
Абы итхахэм ящыщщ ди усакӏуэ хьэлэмэт, ди ныбжьэгъуу щыта Ди япэ ища Ӏутӏыж Борис и творчествэр къыщыпщытэжа монографиер. Илъэс зытӏущым къриубыдэу итхщ, итхщ, итхщ, абдежми къихьри, Ӏэдэм, мыбы Борис Тӏуми фӏыуэ зыдэтлъагъуу зэрыщытам ди зэныбжьэгъуныгъэм и хьэтыркӏэ мыр уэ редактор уви, мыбы схухэплъэ, жери. Кӏуэ аракъэ, редакторым фӏыуэ зыхэлэжьыхьын къыщигъуэт щыӏэщ. Имыдэхыу хидзыпэни къыщигъуэт щыӏэщ. Мыбы си цӏэ тетын щхьэкӏэ дунейм сыт ес щӏыхьун жыӏуа хуэдэу, ауэдэу-щэ сыхигъаплъэу ауэдэу и тхылъ зэпэщ ищӏауэ щытащ. Абы ипэкӏэ итхахэри, иужькӏэ итхахэри апхуэдэщ. Гупсысэр япэ иту, акъылыр япэ иту, таланткӏэ ар узэдыжауэ. И лэжьыгъэу ищӏыр апхуэдэщ. Тхьэм куэдрэ иригъэфӏакӏуэ, куэдрэ Тхьэм дызыдигъэныбжьэгъу. Ӏутӏыж Борис си ныбжьэгъущ, си ныбжьэгъу къудейкъым, дэ унагъуэкӏи сыткӏи дызэрыцӏыхуу, и щхьэгъусэри ди лъэныкъуэмкӏэ къикӏауэ сыту. Куэд дыдэ щӏауэ дыщеджэм щӏэдзауэ. Итӏанэ щхьэхуэу мыдежым ауэдэ тхылъ хуэфащэу зыхуамытха куэд исщ мыбы. Итӏанэ драматургиер нэхъ къыкӏэрыхуауэ щытщ. Ар уеджэнкӏи гугъущ, утетхыхьынкӏи гугъущ. Куэди еджэкъым абы. Хуэфащэ лъыстэкъым, абы гу лъыстэрт. Итӏанэ щӏэуэ тхэм-щэ щӏэр гугъу, гугъу ехьурэ хохьэ цӏыхум я дей. Щӏэр зэуэ къагурыӏуэкъым. Куэд къыпоув щӏэм. Ауэ дэ Ӏутӏыж Борис щӏэуэ куэд хилъхьащ мыбы. Итӏанэ и усэр усакӏуэ гъуэзэджэщ. Тӏанэ щӏэуэ абы зы зы тхыгъэм усэри, прозэри, драматургиери зэхипщэу, зэхигъэувэу, гъэщӏэгъуэн ищӏу, Ауэдэу зытхух нэхъыбэ мы зэрысоюзу истэкъым а зэманым. Ари къызохьэ тхылъым дей. Кӏуэрыкӏуэм тету-щэ усэм хэкӏыу итӏанэ стихотворение в прозе жо щыӏэ жанр. Ари щӏэуэ абы куэд итхарэ. Тӏанэ и драмэхэри, и комедиехэри иджы а Ӏутӏыжым а псори щхьэхуэу-щэ щхьэхуэу сщӏыри къытрезгъэдзащ, ӏейуэ си жагъуэ мэхъу. Сэ езым езгъэлъэгъуакъым а стхыхэр. Мыр сюрприз хуэдэу псори сыхумэ къезгъэджэжынщи, сыздэщыуаӏами, сэ сщӏэрэ, мыхъун гуэр сӏэщӏэкӏами, сытми къезгъэджэжын зырауэ. Лӏэныгъэр къожьэкъым. Ар илъагъужакъым а зыр си жагъуэ мэхъу. Итӏанэ абы Эдип щӏэу щитхам щыгъуэ. Мыдежым зыкъомым ар тэрмэш ищӏауэ, перевод ищӏауэ античнэм къытритхыкӏауэ. Итӏанэ фӏо перевод ищӏащ жаӏэу газетым тету. Итӏанэ езыр автору кърамыдзу. Ауэдэу щыт. Езыми и жагъуэ хъури и тхылъ гуэрым щитхар. Ӏейуэ си хъуэпсэгъуэт, жиӏар зы литературэдж ӏущ гуэрэ къахэкӏрэ жиӏар. Мы си пьесэр, мы си трагедиер къищтэрэ, адрей абы тет трагедие зытхахэр сысейм иригъапщэрэ, мы ӏуэхур зэхигъэкӏамэ, мы псалъэмакъыр къигъэувыӏамэ.

Персонажыщӏэ хигъэхьащ Ӏутӏыжым. Итӏанэ Ӏутӏыж Борис, ар щӏитхар адыгэбзэм мо античнэ зэманым ятха драмэ лъагэм хуэдэ хузэфӏэкӏыну, къыхуэӏуэтэну жери адыгэбзэм и къарур игъэунэхунуращ щӏитхар. Итӏанэ Вольтер и тхылъ къэзгъуэтри я деж щыӏэу Абы щӏитхъауэ, абы зыгуэрэ зэрихъуэкӏауэ пэ хуабжьу зигъэхьэзыри итханэ. Къытритхыкӏын щӏэкъым, Ӏутӏыж Борис зэи зыми зыри къытритхыкӏакъым. Ар абдей наӏуэ къыщысщӏащ, итӏанэ статья къытрезгъэдзащ журнал гуэрым. Мыдэи нэгъуэщӏыпӏи къытрезгъэдзащ. Итӏанэ и персонажхэри, и сюжетри зэрихъуэкӏащ. В заключение, Бесот гурыщхъуэ хуэпщӏын щызогъэтри, Фӏыщӏэшхуэ хуэфащэщ мо щэджащэ, драматург щэджащэм ягуэуву а темэм ар зэрытетхыхьам щхьэкӏэ, адыгэбзэкӏэ. Итӏанэ и пьесэм и нэхъыбэр усэкӏэ тхар. Усэкӏэ птхыр нэхъ гугъущ. Нэхъыбэжи хуэфащэщ Ӏутӏыж Борис. Зэман текӏын хуей. Гува-щӏэхами, фӏы зыщӏам и фӏыр кӏуэдынукъым. Адрейм емыщхьу, адрейм Ебэкӏыу ӏуэхуфӏ зезыхьар апхуэдэу щытщ.
Хъанджэрий литературэджуращ и ӏэщӏагъэкӏэ пэж дыдэу икӏи дэ ди адыгэ, адыгэ жысӏэмэ мы Къэбэрдейри Шэрджэсри, Адыгейри псори къызыщӏэзыубыдуращи, мис а республикищыми адыгэбзэкӏэ тхэуэ щыӏэм сэ си фӏэщ хъуӏым абы зы тхыгъэ закъуи, Тхакӏуэ, усакӏуэхэр псори зэрицӏыхум абы шэч хэлъкъым, ауэ абы ятхауэ зы тхыгъи блигъэкӏауэ, имылъэгъуауэ щыӏэу си фӏэщ хъуркъым, апхуэдизкӏэ кууэ хещӏыкӏри. Аращи, сыт хуэдэ тхакӏуэ и творчествэм теухуауэ убгъэдыхьэрэ? Мыбы сыт итха е мыбы и тхыгъэм сыт зытепсэлъыхьыр, сыт жыпӏэу? Мис апхуэдэм дей убгъэдыхьу щытмэ, дапщэщи, Мыбы сыщыгъуазэкъым, жиӏэу зэи апхуэдэу жиӏауэ сэ срихьэлӏакъым, апхуэдэу кууэ псоми хещӏыкӏри. Ауэ сэ сыбзэщӏэныгъэлӏа а литературэ джыным и нэмыщӏкӏэща Хъанджэрий икъукӏэ, мис мы ди бзэм и ӏуэхуми тегузэвыхьу, Мис дэ псори дрогузавэ, иджыпсту ди бзэр дяпэкӏэ мыпхуэдэурэ екӏуэкӏмэ, и къарур щӏокӏ, нэхъ къарууншэ мэхъу, къэзыгъэсэбэпхэм хощӏ жытӏэурэ, иджыпсту абы дрогузавэ, мыбы и къэкӏуэным дытопсэлъыхьри. Мис а ӏуэхуми Хъанджэрий хуэдэу жыджэру хэт бгъуэтыгъуейщ. Бзэм теухуауэ зэӏущӏэ дэнэ щыӏэу щытми, ӏэмал емыӏэу абы къыхохьэри, икъукӏэ гъэхуауэ, дахэу, абы и проблемэхэри кууэ хищӏыкӏыу абыхэми щытопсэлъыхь.
Адыгэ литературэмрэ ӏуэрыӏуатэмрэ гушыӏэр къызэрыхэщым теухуауэ, гушыӏэ ауаным теухуауэ зы тхылъ псо итхащ. Итӏанэ! Автор зырызхэм е литературэр зэрекӏуэкӏ процессым ехьэлӏауэ статья зырызхэр къыхэщыпыкӏауэрэ, апхуэдэу зы тхылъ псо къыдигъэкӏащ. Иджы нобэ иуха къудейщ. Адыгэ псоми ди тхакӏуэ нэхъ пажу нобэ къытхуэнауэ псэухэм ящыщ Мэшбащӏэ Исхьэкъ, Дыщэ Вагъуэ иджы къызыхуагъэфэщам. Абы теухуа монографие псо итхауэ ар Традзэным хуагъэхьэзырауэ игъэтӏылъауэ щылъщ. Мес апхуэдиз илъэс пщыкӏутху, илъэс пщыкӏутхум абы ящыщ зы зымыщӏэф щыӏэщ. А ищӏэри нэгъэсауэ мыхъуу, ар хэмылъу щытми, литературэ щӏэныгъэр ныкъуэу къэмыну, апхуэди щыӏэхэщ. Ауэ Хъанджэрий итхахэр Хэбгъэкӏыжу щытмэ, нобэрей ди литературэ щӏэныгъэр пэж дыдэу ныкъуэу къэнэнущ. А псом къинэмыщӏу Хъанджэрий мыбы къэмыкӏуэ щӏыкӏэ едгъажьэри, сэ срапашу а къэбэрдей-шэрджэс литературэм и тхыдэ дгъэхьэзырауэ щытащ. Адыгэбзэкӏэ тхылъитӏыр къыдэкӏащ мис Тӏымыжь Хьэмыщэ и редакцэкӏэ. урысыбзэр иджыри хьэзыр дыдэ хъуакъым. Ауэ Хъанджэрий мыбы къэкӏуа нэужькӏэ дыхэтӏысхьэжа пэжми дэ нэхъыбэу дызытепсэлъыхьар къэбэрдей тхакӏуэхэрат. Шэрджэс литературэм щыщ шэрджэсхэм я тхакӏуэу зи гугъу пщӏыну, Зи ӏуэху къезэгъыу щыӏэу хъугъуэр Хъанджэрий абы хигъэувэжащ. Ари лэжьыгъэ цӏыкӏукъым, мыбдеж щылъщ ауэдэр жыпӏэнкъым. Апхуэдизыр абы ящыщ зы лэжьыгъэр Уи цӏэр фӏыкӏэ уи ужь къинэну ирикъуну апхуэдэщ.
Гумызагъэ псалъэр Хъанджэрий нэхърэ нэхъ зыхуэкӏуэ къэгъуэтыгъуей пэж дыдэу. Сыту жыпӏэу щытмэ, щыӏэщ зыгуэркӏэ моуэ ӏуэху гуэр кърихьэжьамэ, зы мардэ гуэрым нигъэсамэ, абыкӏэ езыри арэзы техъуэжрэ ирикъунщ ар жиӏэу тӏысыжу. Ауэ Хъанджэрий зэи ахуэдэу ищӏэнукъым. Зыгуэр и пщэ къралъхьауэ е зыгуэр езым и пщэ дилъхьэжауэ, мис апхуэдэу кърихьэжьауэ щытмэ, ар и нэм нимыгъэсауэ, ар зэрыхъун имыщӏауэ иджы етӏысэхынукъым икӏи зигъэпсэхунукъым. Гъащӏэм нэхъ дерс куэд къыхихауэ, нэхъ опыт иӏэу зэрыщытым къыхэкӏкӏэ, зыгуэркӏэ шэч зыгуэрым къытетхьэмэ, Хъанджэрий, дауэ тщӏымэ нэхъыфӏу пӏэрэ жытӏэу, Мис апхуэдэуи куэдрэ дыбгъэдохьэри, дапщэщи нэхъыфӏ зэрыхъуну мис апхуэдэу жэуап тэмэми къыпыдох апхуэдэм деж. Сэ жысӏэныращи, умыщӏэххэу хьэлэмэту зэ еплъыгъуэкӏи, тӏэу еплъыгъуэкӏи гу зылъумытэн гуэрхэр. Зыгуэрым и усэ щызэпкърихым и деж е роман гуэр щызэпкърихым и деж куэдым гу лъетэ, куэдым йогупсыс. Итӏанэ абы нэмыщӏу дэ тщыщ куэдым яхуримыкъуу Хъанджэрий хэлъыращ. Абы хамэ къэрал литературэри фӏы дыдэу ещӏэ. Ухуейуэ щытмэ, вузым абыкӏэ щригъаджэу щытащ. Урыс литературэри фӏы дыдэу ещӏэ, щыгъуазэщ. Иджырей Урысейм, япэрей Совет Союзым ису щыта лъэпкъхэм я литературэми фӏы дыдэу щыгъуазэщ. А псор зэпилъыту, мис а абы и контекстым адыгэ тхакӏуэ гуэрым, адыгэ усакӏуэ гуэрым и ӏэдакъэщӏэкӏыр щыхигъэувэм и деж, ар нэгъуэщӏ зыри зымыщӏэм зыгуэр илъэгъуа нэужькӏэ, Уоу, мыр Зищӏыс жыхуиӏэм хуэдэу мыхъуу, абыхэм яригъапщэу, абыхэм хуигъадэ мыхъуущэ, абыхэм къызэрыщхьэщыкӏыр, абыхэм фӏыкӏэ зэрыгухьэр, ахэр псори зэпелъытыф Хъанджэрий. Ар Дэтхэнэ зыми хузэфӏэкӏыркъым апхуэдэу. Зыми хузэфӏэкӏыркъым, жысӏэнкъым, ауэ дэтхэнэми хузэфӏэкӏыу щыткъым.
Гъащӏэм къыщохъулӏамрэ уэ езым уи насыпу къэплъытэмрэ зэтехуэу къыпщыхъурэ, Хъанджэрий. Нобэрей махуэкӏэ.
Насыпыр куэд ӏейуэ егуэш. Зы сыхьэт насып щыӏэщ, зы махуэ насып щыӏэщ. Зы ӏуэхугъуэ щхьэ къохъулӏамэ, зыгуэрым сом къыхэхъуамэ, мэгуфӏэ, сэ сщӏэрэ. Насыпыр куэду, ауэ насыпышхуэ зиӏэр зыгуэр мы дунейм сэбэп иӏэу трищӏыхьамэ аращ. Мис апхуэдэу цӏыхум уеплъмэ, сэбэпу къэпхьар уи унагъуэм, уи къуажэм, уи хэкум, къэралым, цӏыхухэм, ныбжьэгъу сэбэпу къэпхьаращ къыплъысыжынури, абыкӏэ зэи Арэзы дыхъуну ауэдэ мис дыщыткъым. Зыгуэрэ дощӏэри дыщӏогъуэж, зыгуэрэ жыдоӏэри дыщӏогъуэж. Иджы зэ жысӏэжам ахуэду жысӏэнтэкъым, ахуэду сщӏэнтэкъым жоӏэ. Ауэдэ гукъеуэ сыт щыгъуи диӏэщ, ауэ. Ауэ насыпыншэу сыщытауэ къэслъытэкъым. Унагъуэкӏи, си бынкӏи сыткӏи гуныкъуэгъуэ сиӏэкъым. Хэти фӏэфӏщ. Зыхэс псор нэхъ хъууэ щытыну и къуажэ, и лъэпкъыр сытыр. Тӏанэ цӏыхухэр куэд зэкӏэлъыкӏуэжхэкъым. Телевизорым къыӏунащ, телефоныр мыхуэдэ яӏыгъыу щхьэзу къакӏухь. Зэ къэувыӏэу тӏанэ я щхьэр яӏэту мы уафэ дахэм, мы жыг дахэм еплъэну яхузэфӏэкӏкъым. Псори абы зратащ. Итӏанэ тхылъ еджэр мащӏэщ, литературэр апхуэдизу кърадзэжхэкъым. Ауэ зэман дэкӏынщи къагурыӏуэнщ. Литературэр цӏыху щӏыжщ, цӏыху гъасэщ. Абыкӏэ литературэ нэхъ лъахъшэ хъуащи, сыт щӏэн дэ дылэжьэнущ, къаӏэтыжын хуей. Лъэпкъыр зыгъэуардэ хужаӏэ, къызыхэкӏа унагъуэм и мызакъуэу, къызыдэкӏа жылэжьым и цӏэр фӏыкӏэ зыгъэӏу цӏыхум. Ди нобэрей псалъэгъу Бакӏуу Хъанджэрий къызыдэкӏа куэду зыхуэгумэщӏ, уеблэмэ езым къызэрыджиӏащи, жэщкӏэ и пщӏыхьхэм здахьыж Жьакуэ къуажэм и цӏэр фӏыкӏэ зыгъэӏу цӏыху щэджащэхэм ящыщщ, ди гуапэщ, иджыри илъэс куэдрэ и узыншагъэр пэлъэщу, лъэпкъ литературэ щӏэныгъэр нэхъапэкӏэ зыгъэкӏуатэхэм я пашэу лэжьэну.